Porokarami ye porokarami ye min apiyelen don Royaume des Pays-Bas olandu jamana ani Suède jamana ani gouvernement du Mali olu de ye u bolo fara ɲɔgɔn kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɛ ka poroze in sigi sen kan poroze in baara fana kɛbaga ye jɛkulu saba ye jɛkulu fɔlɔ o sigilen don hydraulique la n'an b'a f'o ma ko unité GIRE ne yɛrɛ y'o ɲɛmɔgɔ ye jɛkulu filanan o bɛ eh, cellule légère dɔ bɛ eh, Kankan parce que pour que ka ji kow ɲɛnabɔ yan nɔ i tɛ se k'o kɛ n'i ma problème régler eh, a en amont sanfɛ ji bɛ ju bɛ bɔ yɔrɔ min na f'i k'a régler an nana kulukoro yan bi parce que an ka eh, zone d'intervention na kulukoro sikaso segu ani mopti mali la an b'o dugu naani de la ani bamakɔ dɔnku poroze daminɛ la san ba kelen ni tan ni wɔɔrɔ mɛ kalo la an yalala o rezɔn naani kɔnɔ ka taa poroze ɲɛf'u ye a kun ye min a bɛna jaabi minnu sɔrɔ ani mɔgɔ minnu b'a baara kɛ n'an b'a f'o ma ko akitɛri an taara o bɛɛ ɲɛfɔ rezɔn naani kɔnɔ ani akitɛriw bɛɛ jɛra ka kuma dɔnku sisan kɔmi poroze setɔ don a ban yɔrɔ la an dun ye baara minnu kɛ an fana ko ko an taara poroze daminɛ la an taara a fɔ mɔgɔ ye k'an bɛna nin kɛ sisan fo an ka se ka taa ka taa f'u ye an ye baara kɛ an nana min fɔ yan an y'a kɛ an bɛ nin yɔrɔ in de la bi an ye nin rezilitaw sɔrɔ nin rezilitaw tora minnu tora an ka perspective ye nin ye an nakun ye o de ye an y'a daminɛ kulukɔrɔ yan n'an bɔra an kun ye sikaso kɛ mois de mars sisan an bɛna yan kɛ n'an bɔra an bɛ taa segu ka tila ka taa mopti programme nakunba ye eh, ji ka ji gestion kɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ sen bɛ don a la GIRE yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ ye min ye n'an b'a f'o ma ko objectif ji min b'an bolo sisan a ji a ka bɛɛ mago ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara k'a la a ka bɛɛ mago ɲɛ a ka a kungo kɔnɔfɛnw fana mago ɲɛ bɛɛ k'i ta sɔrɔ a la an k'a tɔ bila an kɔmɔgɔw ye GIRE ye o baara dun tɛ ɲa n'an ma to ka sigikafɔ de caya o de y'a to GIRE pɛrɛnsipi ye pɛrɛnsipi naani ye o pɛrɛnsipi filanan yɛrɛ ko ko bɛɛ sen ka don jiko la nivo bɛɛ la kabiri a daminɛ kabiri bɛ hakilina min ta fo ka taa se a lawaleyali n'a evalueli ma bɛɛ ka don a la filanan in bɛ sinsin o kan a ka pɛrɛnsipi wɛrɛ bɛ yen o bɛ ko ka musow sen don jiko la parce que an y'a kɔlɔsi musow de bɛ sɛgɛn jiɲini na kosɛbɛ mais ni ji kuma bɛ fɔ musow bɛ bila kɛrɛfɛ ɔ o ye a pɛrɛnsipi dɔ ye donc an ko ko fo an ka sigikafɔ de caya a la an nakunba y'o ye ka na mɔgɔw a ɲɛfɔ u ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na ni u fana bɛ se k'an bilasira ni min ye u fana b'o fɔ an ye pour que eh, kɔfɛ fazi min bɛna ale a bɛ se ka kɛ ka ɲa cogo min ka tɛmɛ nin sen na ta kan bɛɛ de ka ji tɔpɔtɔ ka ɲa ka ji protéger k'a mara i bɛ ji ni i magoɲɛ ji i k'o ta i kana min ka ca i magoɲɛ ji ma i kan'o ta quoi n'an b'a fɔ ko équité ji tiɲɛ de ka dabila mɔgɔw ka ji tiɲɛ dabila ka tila ji ka mara a ka protéger ka ɲa bɛɛ k'i mago ɲa a la ka a tɔ bila kɔmɔgɔw ɲɛ komi GIRE y'a fɔ cogo min. ne ka hakilina ye min ye ne kɔni nisɔndiyara parce que euh, jiko n'a fɔra k'i y'o ɲɛmɔgɔ ye ni baara minnu b'i ka région kun na euh, n'o mɔgɔw sera i ma ka ɲɛfɔ kɛ euh, région ɲɛmɔgɔw ye ani politiki mɔgɔw ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jiko baara la ka na ɲɛfɔli k'u ye ani k'u ka gɛlɛyaw ni u ka ɲɛtaa k'o kuma fɔ ne hakili la o ye koba ye anw jɔyɔrɔ ka bon a la parce que faso ye hydraulique service minnu dilan commune dɛmɛfɛnw de don dɛmɛminɛnw de don hydraulique ka bɔ région kɔnɔ ka taa se cercle kɔnɔ hydraulique warala bɛɛ la pour que ka commune de dɛmɛ ɔ commune dɛmɛ fana kɔnɔ ani jiko tɔpɔtɔli an bɛ yan o de kama donc an jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ jiko fo ka jiko sariya dɔn faso ye gafe minnu dilan ka jiko dilan ni minnu ye fo k'o kɔnɔkumaw dɔn jiko yɛrɛ fana u ka bɛn mɔgɔw ka bɛn i kɛtɔ ka ji baara f'i ka miiri mɔgɔ wɛrɛ ma n'i ma miiri mɔgɔ wɛrɛ ma ayiwa a bɛ kɛ cɛnni ye i bɛ baara o baara la jiko de baara ka bon a la kosɛbɛ bamananw ko de ko ji ko ji ye balo ye donc bɛɛ de mago bɛ ji la donc an ka bɛn bɛɛ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ nin ta a la i kana mɔgɔ wɛrɛ jɔyɔrɔ tiɲɛ a la